Komano pali kusiyana pakati pa nyama ndi munthu. Magazi amene amene akuperekedwa samayenera kukhala magazi a ng'ombe kapena a mbu- kapena a nkhosa kapena a mbuzi kuti moyo wa munthu upulumutsidwe kapena kuti machimo a munthu achoke. Amayeneranso kukhala magazi a munthu maone nde akapereka ng'ombe machimo awo akufufutidwa chaka cha mawa chifukwa amene akuti akaperekeso Baibulo vesi imanena kuti pali nsembe imene sizapereke- imene inaperekedwa omwe sizaperekedwanso ndi amene ali yesu khristu ali mulungu anakonda dziko lapansi atakakonda dziko lapansi lija no anatenga mwana wake obadwa yekha kankhosa kake kajano kanyamula m'madzi tonji ati nkukakapereka ndiye chomwe amakaperekera kunali koma wina aliyense okhulupirira nkhosayo opera okhulupirira mwana wa mulungu akuti asatayike koma akhale nawo moyo osatha amen okay nde ndizigwisa ntchito chichewa komanso ndizigwisa ntchito chingerezi amen kuti mwina pamene sitinamve muchije- muchingerezi or chimene pamene sitinamve muchichewa chifukwa sukulu ino ndamva kuti anthu ambiri mumayankhula chizungu kwambiri ndi amen okay Now, choyambirira chimene ndikufuna ndikuwuzeni nchonena kuti palibe sukulu imene imaloledwa kubwera anthu kuzalalikira mawu a mulungu sukulu imeneyo ndikukhala su- chimodzimodzi sizimatheka amen sizimatheka kukhala chimodzimodzi chifukwa chani monga afotokozera akunena kuti akuti chiyambi cha nzeru ndikuopa mulungu komanso pali nkhani ina yake ku buku la If it is not Samuel, uh, David atanyamula likasa. Likasa pano ndi mawu a Mulungu amene timagawana. David atanyamula likasa, anapezeka kuti Uriya Muhiti, mumaphunzira ku history, I mean ku, ku Bible knowledge. Uriya Muhiti ataligwira likasa lija anapezeka wafera pompo. Kenako no likasa lija anazalitenga David kupita nayo ku nyumba kwa timamutcha ndani uja. Amati ndani? Anapita naye kunyumba kwake kwa munthu uja. Ati likasa lija atalisunga m'nyumba muja, ati munthu uja analemera, chuma chimabwera chifukwa chani? Cha likasa limene analisunga lija. Ndiye ngati mawu a Mulungu akuloledwa kulalikidwa pamalo, malo amenewo samakhala chimodzimodzi. Amen. Mutaonikira kumbuyo munthu wamkulu. Chimene chinapangitsa kuti America ikhale yolemera chifukwa cha mawu a Mulungu omwewo. Anthu amene amachoka ku America kumakalaliki kumabwera kumazalalikira ku Africa kuno. Uthenga wabwino kuchoka malo ngati amenewo nkumazalalikira kuno. Chifukwa muzione pa ndalama ku America analemba kuti in God we trust. Munaona ndalama ku America ije analemba kuti in God we trust. That was the foundation of them. Ndiye moyo wa munthu wina aliyese mulungu afunika akhale pasogolo amen ndiye lero mosataya nthawi ndifuna ndigawane nanu zinthu zina zosangalatsa chifukwa sitingakambirane nkhani yokhuzana ndi khristu osakambapo nkhani yokhuzana ndi yesu khristu amen tikapita ku history nkhani yonena kuti yesu khristu analipo kapena kulibe sitingamakangane ndikunama kuti ah yesu khristu analipo ah kunalibe munthu amene sanabwere paziko lapansi pano sitingakangane chifukwa history imapanga kava zimenezo History imatiuza kuti kunali munthu, akuti munthuyo zina lake anali uh, Jesus ati bambo ake anali Joseph mai ake anali Maria history imatero eh? pomwe Bible imanati anabadwa ku- kwa mai okho osakhala kwa bambo ndiye zoti tikangana kuti Yesu Kristo analipo kapena kulibe zimene sizokangana chifukwa history imapanga kale kava mbali imene amen so uh, zomwe ndifuna ndikambirane ndifuna ndikuoneseni zinthu zokwanira 4 zimene yesu khristu anabwera kuzazichita ndipo kuzakhala m'miyoyo yanu ndikusimikizirani mukamva mawu amenewa miyoyo yanu sizakhalaso chimozimozi nenani amen amen so ndisanambe fotokoza zinthu zifuna ndipemphere Wina nonse atha kupemphera payekha payekha. Ambuye, tikuthokozani chifukwa cha nthawi ya mtengo wapatali imeneyi, pamene mufuna tigawane zinthu zimene mwaika m'mitima yathu. Mzimu Woyera, tikukulolani kunena kuti muyankhule ndi chilichonse chimene mukufuna kuyankhula ndi mitima yathu. Maganizo athu ndi mitima yathu ndi yotsekuka kuti timve mau anu. M'dzina la Yesu Khristu tapemphera. Amen. kutengotu paja paja ndisanayambe kulalikira mwaona ndiyamba kulalikira inali introduction amen alright so chinthu choyambirira chimene yesu khristu anabwera kuzakhala ndi kuzakhala timanena kuti uh, mu chizungu amanena kuti lamb of god kapena iye uja anali nkhosa ya mulungu amen kalekale ku israel munthu akakhala kuti afuna akhululukidwe machimo chomwe amachita chifukwa zimaoneka kuti palibe munthu amene amakhala woyera ndiye amatenga nsembe nsembeyo mulungu amanena kuti ikhale either nkhosa ikhale ng'ombe kapena mwina ikhale mbuzi Zinthu ngati zimenezi ndiye anthu aja azitenge apite akaziike pa guwa la nsembe chaka china chilichonse, anthu amayenera apange zimenezo kuti machimo awo akhululukidwe. Koma panali vuto limodzi, umapeza kuti anthu amene anali osauka samakwanitsa kupanga zimenezo. Ndiye Baibulo limatiuza kunena kuti akuti Yesu Khristu chimene anabwera kudzapanga ndi kudzalalikira uthenga wabwino kwa anthu osauka. amen ati chimene anabwera kuzapanga ndi kuzalikira uthenga wabwino kwa anthu osauka kodi anthu olemera sanazalalikirenso analalikira komano the reason cholinga chimene iwo amazalalika kwambiri uthenga wabwino kwa anthu osauka chifukwa anthu osauka amakhala ndi ah, kadera kwawo kadera kawo kuti anthu osauka azikhala uko asamariya azikhala uko anthu amene inu achina herodi ndi azibale awo tizikhala kumtundako ndiye chifukwa kuti munthu anali atachimwa kuyambira kalekale kuyambira nthawi ya adamu chifukwa mukawerenga pa aroma chapter 5 verse 17 amene akuti chifukwa cha kuchimwa kwa mmodzi akuti tchimo linafika kwa wina aliyense ndiye zoti wina aliyense amene abadwa pa dziko lapansi amakhala ochimwa chifukwa cha munthu mmodzi amene anachimwa uja amen wina aliyense amakhala ochimwa chifukwa kuti adamu achimwa ndati wina aliyense wakhala ochimwa ndiye munthu i mean ndiye munthu kunena kuti akhale woyera baibulo likutiuza kuti mulungu anena kuti muzibweretsa nkhosa muzapereka nkhosa zanu koma banja loyambirira la adamu ndi hava Banja loyambirirali sanaliyambitse anthuwa okha. Mulungu anachita kuwalenga. Ndikunama? Ndikunama? Si Baibulo limene amatiuza kuti Mulungu anamulenga Adamu ndi Hava. eh? Mm. Banja loyambirirali analenga ndi Mulunguyo. Ndiye munthu amene amayenera kutenga nkhosa kukapereka kunena kuti anthu onse akhululukidwe machimo kapena banja lake likhululukidwe machimo ndi Mulungu yemweyo chifukwa ndiye amene anabweretsa anthu kudziko lapansi kuno. amen ndi aka- anthu aja akamapereka nkhosa za amene akamapereka nsembe ya nkhosa akamapereka nsembe za ng'ombe akuti zimene zimachita nkhosa zimango zinthu zimene zimangogwirira machimo a anthu machimo a anthu aja samafufutika chifukwa chimene chimafunika si magazi a nyama mukudziwa kuti ku biology amatiuza kuti tonsefe ndi zolengedwa komano pali kusiyana pakati pa nyama ndi munthu Magazi amene amayenera kuperekedwa samayenera kukhala ma, magazi a ng'ombe kapena a mbu, kapena a nkhosa kapena a mbuzi kuti moyo wa munthu upulumutsidwe kapena kuti machimo a munthu achoke. Amayeneranso kukhala magazi a munthu. Mwaona? Nde akapereka ng'ombe, machimo awo amangofufutidwa. Chaka chamawa nchifukwa amayenera kuti akaperekenso. fa pali ve vesi imanena kuti pali nsembe imene sizapereke imene inaperekedwa omwe sizaperekedwanso ndi amene ali yesu khristu mwaona ndiye mulungu ataona choncho kuti wina aliyense ndi ochimwa kunakakhala kuti atumiza angelo angelo ndi ovuta angel michael ndi ovuta ndiye kuti bwezi angodula mitu anthu chifukwa angelo samafuna za nonsense amen angelo samafuna bwezi angoliba ndiye mulungu ataona choncho baibulo linati chomwe anapanga iyeyo Ati dziko lapansi anali kulikonda. Baibulo limatiuza choncho. Mukawerenga pa Yohane chaputala 3 vesi 16, akuti Mulungu anakonda dziko lapansi. Ati atakonda dziko lapansi lijano, anatenga mwana wake wobadwa yekha, kankhosa kake kajano kanyamula m'manja chonchi, ati nkukakapereka. Ndiye chomwe amakaperekera n'noti koma wina aliyense wokhulupirira nkhosayo, wokhulupirira Mwana wa Mulunguyo, akuti asatayike, koma akhale nawo moyo wosatha. amen ndipo mukawerenga buku la yohane tiye ndiwerenge ndiyambe kuwerenga baibulo ena angoda "Ah, abusa mulungu ayankhula bwanji osasegula baibulo amen yohane chapter or john yachizungu amene mufuna ulemba mutha ulemba yohane chapter 1 verse 29 Yohane chaputala 1 vesi 29 Apa Yohane atam'batiza Yesu Khristu, Yesu Khristu atatuluka m- ah, madzi muja anapita kwawo. Tsiku lina Yesu Khristu akuyenda ngati mmene ndikuyendera apapa chonchimu. Chifukwa Yesu Khristu samayenda zake zake. Ena mangoona ngati Yesu Khristu ndoti anali wina kosauka basi no amangoyenda mumsewu ngati osowa zochita. Yesu Khristu sa anali munthu ophunzira kwambiri. Eti ndikunama masala. eti sindikunama sindikunama eh? nde yohane chapter 3 i mean yohane chapter 1 verse 29 baibulo likuti pa siku losatira yohane anaona yesu akubwera kwa iye ndipo anati taonani mwana wankhosa wa mulungu amene wochotsa tchimo la dziko lapansi Nkhosa zija zimakanika. Kenakono Mulungu anatengano nkhosa yake. Ndiye Yohane akumuona Yesu Khristu akubwera ngati apo. Ati taonani nkhosa ya Mulungu imene ikuchosa machimo a munthu inenso wa dziko lapansi. Ndinkalalikira penapake ndinkauza anthu kuti anakakhala anafa pa mtanda paja ndi agogo anga palibe anakapulumutsidwa. Amen. Anakati achilombo agogo aine apachikidwa pene paja chonchija palibe anakapulumutsidwa. Kuti pamene amene akufa ndi Yesu Khristu uja. Chifukwa tikamakamba zokhuza ndi Yesu Khristu mafunika kukhala nayo serious. Inu taonani, even kubadwa kwake, Baibulo imatiuza zoti anabadwa kwa mayi okha opanda bambo. Even mukawerenga Baibulo ku Isaiah, anakamba zokhuza ndi Yesu Khristu, Isaiah chapter 53, imakamba zokhuza ndi Yesu Khristu. Akuti taonani namwali azakhala ndi mwana. Ati ndipo mwanayo azatchulidwa kuti Nazarene. Mwaone? Amene kuti afe ndi iyeyu. Ndiye muone, muone, Isaiah bukhu lake lija analemba after zaka zokwanira kaya ndi ma thousand angati pene Yesu Khristu akuzaonekera. Ndiye nene munthu uja akubadwa. Ndi pakenapake Yohane siku lina anazafunsa kuti kodi kodi inuyo kodi ndi amene Baibulo inalemba lija kapena amaprofeti analemba kuti kuzakhala nenene kodi ndinu? Kenako Yesu Khristu anayankha kuti mukamuuze Yohane kuti anthu osayenda akuyenda, anthu osaona akuona, anthu osamva akumva, anthu okufa akuukitsidwa. Kutanthauza zoti amayankha kuti ndi ineyo. Amen. Amayankha kuti ndi ineyo. Nde Yohane inaona kuti choyambirira chimene ndifotokoza nchani? He is a lamb of God. Ndi nkhosa ya Mulungu imene inaperekedwa haleluya haleluya timanena kuti mmene anafa pamtanda paja baibulo limatiuza kunena kuti akuti uh, mukawerenga bukhu la yohane chapter 19 munthu wina anambaya munthiti za yesu khristu akuti munthiti mwa yesu khristu munatuluka madzi ndi magazi Akuti madzi aja anali ngati, ma, ma, madzi aja anali osuka mitima ya anthu, ati magazi aja anali ngati ndi magazi amene amaperekedwa nsembe ya zinyama zonsezi, anali ndi magazi akewo. Kutanthauza kuti kuyambira pa, kuyambira pamenepo mpaka na kupita kusogoloku palibenso magazi amene angazaperekedwe. Chifukwa Yesu Khristu atangofa, akuti unazabwera mdima. Kenako china chinazachitika china nchani?